moni ndine jack e nde nkhani imene yatutumusa anthu ku nigeria sunday pa 12 january anthu anamuona uyu zibaba uyu dzina lake akumuti timi ajayi timi yaliuni koma amamuti timi ajayi wa zaka 32 akutani akuyenda ananyamula jumbo koma jumboyo akuti kumangothamangira chani ntchentche ntchentche zimathamangira jumbo ija mpakana anthu ena anayima kuti ah ndi jumboyo ntchentche zikumuli chani iye uja kumangopita kenako anthu anamuthamangira kumuyimisa kuyamba kutani kuyamba kumufunsa kunena kuti ntchentche zikuthamangira chani pa jumbo mwanyamula chani iye kuti atani atani ena amutsomphola jumbo ija kuyang'ana mkati mwa jumbo akupeza mutu wa munthu mutuwo wamtsikana nde anthu aja anamuzungulira nkuyamba kummenya eti kumamfunsa unena kuti

Salome Adaidu wa zaka 24 nde timiyu akuti ndi gospel singer eti amayimba nyimbo za mawu mulungu amalalikira nthawi zina pa tiktok mavidiyo ake onena za ambuye anatulutsa nyimbo yake single ya gospel ati ndi oti anthu ena amamudziwa ndithu okonda zopempherazi za tchalichizi nde Timmy akuti pa 12 January anatani anamuitana Salome kuti apite kwawo. Anapita kwawo akuti ali kwawo kuja iyitu ndi version ya Timmyyo no tsopano. Ali kwawoko anapezeka kuti akuti anacheza bwinobwino amasangalala kumeneko kenako ati Timmy ananena kuti ndikufuna ndione mfoni mwako chifukwa choti sitikumanakumana. Mayendedwe ako sindikumaamvetsetsa ayi. According to Timmy akuti salome nchibwenzi chake nde ati analanda foni nkumayang'ana mfoni muja nkupeza kuti amacheza ndi amuna ena nde ati timi anapsa mtima kuyamba kukangana pamene paja anakangana-kangana mpakana salome anapepesa kuti ndikhululukireni sindibwerezanso nde ati timi anamuuza kuti oke chabwino iye uja nkunyamuka kupita ku bafa salomeyo Ati timi basi ati anangopsya mtima kwambiri nkuthamanga kutenga chani kutenga mpeni kumuthamangira Salome uja nkumudula mutu nde ati amakataya mutuwo nkona amatani nkona ananyamuka kuti ulendo ananyamuka oti amakataya mutuwo nde abale ake a Salome anamva nkhaniyo ndipo anatsutsa ananena kuti ndi zabodza Salome anali engaged anali ndi mamuna onena kuti amati adzakwatirana anali kuti atsala pang'ono panga ukwati in three months za mamuna uyu nzabodza ndipo sakumudziwa kuti ndi ndani nde iwo amakhulupirira kuti munthu uyu anampanga kidnap anamuba salomeyo kupita naye kunyumba kwake kukampanga chipongwe chimene chocho kumupha chifukwa choti akuti atapita kunyumbako anapeza kuti salome uja anadulidwadulidwa mapisi oposa 50 nkuyikidwayikidwa mmajumbo Abale akewo akuti akukhulupirira kuti munthuyo amafuna amudye ndipo akukhulupirira kuti mutuwo anali akuutenga akakaupereka kwinakwake zamatsenga zawo. Abale ake amenewo, version ya abale ake ndi imeneyo kuti mwanawo anachita kubedwa chifukwa choti chibwezi cha mtundu wanji? Timmy-yo akuti akhala pa chibwezi kwa chaka chatunthu ndi akuti chibwezi chake kakhale chaka asamdziwe. Iwo alipo mwamuna amene akumutani akumudziwa. Pamene anthu ena oti adziwana ndi Salomewo aunena kuti yayi salome ndi munthuyo anali chibwezi chake zoti anali pa chinkhoswe ndi mamuna wina ndi zoona komanso zoti anali pa chibwezi ndi timi ndi zoona nde ena ndithu akuvomereza kuti ndizoona ndi ndi chibwezi chake ndi timiyo anawaona limodzi akuwadziwa chabe kuti mwina amabisira ma abale akewo ndi makolo akewo nanga sikonso kunali mamuna oti amene ali kuti afuna adzipanga ukwati sakanamauza za wina nde nkhani zikukhala ngati zikuchuluka kuti chenicheni ndi chiti kuti munthu oti wangomuba kapena munthu oti akudziwana naye chifukwa anamufunsa timiyo kunena kuti chifukwa chani walimba mtima mpakana kupanga zimenezi mpakana amamfunsa kuti kupanga regret anakana kuti sindikupanga regret mtsikana ameneyu amatani amandizunguza amandinamiza kwambiri zinthu zonena kuti sizikugwirizana kuti ola kunamiza ola kuzunguza osangomusiya bwanji kuti chiwembu chake choopsa opsa kwambiri kunena kuti ee mpakana kumpanga choncho mwana wa eniake nde chenicheni sichikudziwika ma version achuluka anzake ena a salome akunena kuti yayi munthuyudi ndi chibwezi chake ndizoona pamene abale ake a salome akuti akunama sichibwezi chake uyuyu amafuna kupanga za matsenga nde ndi nkhani yonena kuti yatchuka kwambiri masiku a- awiri atatu amenewawa ndipo yadzetsa mpungwepungwe kutiko ku nigeria anapulumukira mkamwa mwa mbuzi mmene anthu anamugwira kunena kuti ena anayimba foni ku polisi apolisi nkubwera kudzamulanditsa kuntenga msangamsanga kupita kutiko ku polisi chifukwa anthu akanamupha. Munthu ngati sanakukonde kungomusiya kungomusiya basi palibe chifukwa chopangirana chiwembu. Imeneyi nde nkhani imene ili mkamwamkamwa ikuchitika ku Nigeria. Zikomo kwambiri.